and catch chimene tikhala tikugwira ndipo posachedwapa pakuona maluso osiyanasiyana timafuna kuti tikambiraneko nkhani maka ya mchitidwe okuba koma kuba kwake kumakhala kwa timing kuba kwake kumakhala kwa sukulu sukulu choncho kwake technology technology choncho tikumanamizidwa mmafoni mwayimva nkhani imeneyi nkhani imene ndayimva ndi ndi umboni woti ogwirika oti munthu anaberedwa not kuti umboni kuti munthu ndimuulula kuti ndi ndani komano munthu anaberedwa anthu panopa akupeza njira za nyuwani Mene tekno- me- ma- kaya mafoni akamatuluka kaya system za nyuwani akamapanga upgrade nj- zamakonozi okubanso akumakhala ndi njira zawo zamakono zobera zakale zija panopa zonena kuti bambo ako andituma kuntchito ndi pa stress screen zinatha eh, anthu asamaganizire zimene zijazi njira panopa akupeza njira za nyuwani anthu a school kapena 80 to 90 percent anthu ndi okuba anthu ambiri ndi okuba oh. i tell you komano zimangosiyana mabedwe
oh, 80 percent anthu ndi okuba ndi okuba koma zimangosiyana ma degree ma levels ehe eh, ma experience inde inde mm. kuba kwa kwa phd sikungafanane ndi kwa standard 8 ndi kwa standard 5 oh. E, kwa standard 8 kuja machira mwandikumbukira. Mwandikumbukira. E, chan, ne kwa chan, standard chan. 8 weyo. Nde pali kwina kwa standard 2 kuja kosomphola kuja. E, kwa standard 2. Somphola kumathawa.
Okuba okuba okuba wapita. Nde okay what I'm trying to say is kuba kwa ma levels. Nde kuli ena onena kuti iwo anapita ndithu ku school. Anali pa chanko paja. anali ku Poly kuti koma ndi okuba panopa amagwiritsa ntchito makompyuta kuti abe anthu pano akuimbiridwa mafoni hey, panga ndizakuzakuza kuti hey, muli ndi banki yakuti yakuti how can you ask someone kuti ndi wa ba- ndi wa national bank eh ku bank wakuti mwakuti mwakuti mwakuti muja kumati eh account number yako mwakuti mwakuti ndiye kuti munthuyu akudziwa iweyo amagwira ntchito ku banki koma ndolowa masystem amene iyeyo Udziwa bwanji ma account a anthu? anaphunzira udziwa bwanji ma account zimenezo ma foni namba a anthu ndipereke chitsanzo chogwirika

tili, tili, tili mgalimoto we- ti- tinaona mzibambo wina akulira ndiye si mgalimoto anthu a- amati aya wachitikiridwa maliro wachitikiridwa maliro wa maliro maliro that no we cannot assume kuti ndi maliro tili mgalimoto munomo I'll go and ask kuti kuti chikuchitika ndi chani chifukwa pano ndi pa banki tikhoza kumapita ndi uthenga woti munthu wachitikiridwa maliro chitachitika china chake tatuluka panja inapezeka zoti mzibambo uja amene ama- amaoneka kuti akulira mkulu winawake wamulanda foni akuyankhulana ndi munthu ndeno i had to kudikira kaye kuti ndiyankhulane ndi munthu amene amayankhula pa foni chifukwa uyuyu amalira Eh, samatha kuyankhula sakanatha kuyankhula ndiye ndimati okay it means uyu ngati wagwira foni ali ndi information ya zomwe zikutani Zikuchitika. anthu fe ndi atola nkhani ine ndi mtola nkhani Ndima- ndi- ndimaona kuti tikhoza pakhoza kuchitika china chake choti ifeyo kudutsa osatani osadziwa foni ija itaduka nk- mkulu uja ampasa foni ija olirayo anangoti asha kunyamuka umatani ndinamfusa mkuluyo what is going on akunena kuti mkuluyo waberedwa waberedwa chani anthu ena ake okuba anamuimbira foni ndawo ndilongosa naona kuti akundichedwesa olirayo akupita ndinamuona kuti uyu andichedwesa bwanji ndikamve pa- ndikamve pakamwa pa munthu amene akulirayo nathamangira mkulu amalira uja nampeza namamwe muli bwanji a ndili bwino kani nali pa bankipa namva zoti mwaberedwa Eh, ndizoona akulira tatiuzani chachitika ndi chani now sinanga mix anakhala ngati wazibweza azibambofe timalira mosiyana azimayi mm. maziwa zimenezo eh afi wazitu gubuduka eh, eh. azibambofe timatha kuzipanga adjust ndikulongosola bwino bwino ndi anazipanga adjust ndikunena kuti ndikundilongosolera mm. kuti chinachitika ndi chani anayimbidwa foni Akulu ee muli ndi account ya national bank akuti ee okay chabwino tikufuna tisunke tisunthe ndalama zanu uh, zichoke ka, akuti zi- zi- sikumakhala savings chan chan chan chan chan ka- Mm, zi- zichoke ku current zipite mbali ina zipite mbali ina chifukwa chonena kuti ino tikukonza zinthu ndiye mwina for nthawi ina yake kuti muzapange withdraw ndalama zanu zizavuta now tifuna tisunthe ndalama

mupange punch pa foni panu paja mm. akuika pini yanyuwani pa foni paja mm. system kumene chakoyo chakuona mm. okay alright i think zatheka mungovomera ndi pini yanu yakale pini yanu yakale ndi chani akunena pini yakale iyo chankulu cha anthu aja akutaniso akupanga kakakakaka mm -hmm. kenaka anapezeka zoti mkuluja anayamba kuchita nawo makani mufuna makamaka chani Eh, mu- munthu sikuti mufuna ndalama zija zatani zapita ndi ana- anadula foni wadula foni after kanthawi pang'ono nditcheke balance yanga akukapeza kuli 300000 out of 1.8 million ambera 1 million 500000 ndalama yatani yapita yapita koma before this one anathamangira I mean ku banki kuti akafufuze. Akuchita makani ndi akuluwo, anathamangira ku banki, akuti kunoko mukusintha ndalama, akuti iyayi ifenso sitikupanga zimenezo. Tatchekani akaunti yanu. Pamene amapeza kuti zatani? Zachitika. You see? Now, njira zoti anthu abere zikumakhala zotani? Zosiyanasiyana. There's no way munthu angakuuzeni kuti mwawina mpikisano screen musanapikisane nawo.
simukuuziwaso How possible is that? simukuuziwaso unali mpikisano ngati umenewo Mwawina mpikisano mwawina screen, ndi mutumize ndalama zoti mutumizeni screen. Mm. sunapange nawo mpikisano iwe you are- you- you are excited kuti wawina screen panakapezaso nkhani ina ndithu pa pa polisi pa Limbepa kuti mzimayi kuchoka kumpoto akuti mwawina mpikisano wa ka kati wa njinga mm. kaza moto kaza chani mm. ndiye atumiza 20000 mm. kenaka mubwere tsiku lakuti lakuti muzatenge kuno ku blantyre mm. mzimayi uja kutumiza mm. tsiku anamuuza kunyamuka kubwera kuno ku blantyre mm. abale akupereka njinga nkuti mm. akupereka njinga nkuti mm. akupereka njinga nkuti anthu za njinga zakezo nde ziti nkhani kukathera ku polisi munthu waberedwa kusowa transport yomwe yobwererera zinthu zake zikumakhala ngati zimenezo zabena zinthu zoopsazo zikumachitika ngakhale pena ko chomwe ndikumadandaula kwambiri chonena kuti eni ake amabankimo bwanji sakubwera pakanema ngati pano kumani kudziwitsa anthu zimenezo zikachitika zimene zizi zimenezo reputation ikuonongeka ndi andani zimenezo zimene zikudandaulitsa kubwera kwa nkhani yonseyi yakuti Kodi eni ake amafoni ama network amafoni mm. kumene anthu akuberedwa ndalama mm. eni ake amabanki kumene anthu aberedwa ndalama mm. simukusokoserako kuti amalawi dzukani eh. dzukani dzukani kuli mbava hmm. musalole of course pena ndi pena tikumamva mwapatali patali hmm. komano sakuchita mokwanira makamaka sindifuna nditchule kuti ndi ujeni ujeni kampani yanje ya mafoni komano ina imodzi inake ndikumayimva mwapatali patali kwambiri mm. uthenga ngati umeneu umafunika kuti ukayenda apa waumva ukayenda apa waumva pa foni mm. pako akutumizira Ume, uthenga ngati ukungolengeza lomwezi akhala malawi zikosa zoti i kuli mbava za mmafoni komanso mmabanki uh, ah, these people akuchokera mmabanki momwemo mm. you understand tisanamizane sizingatheke kunena kuti munthu apange zimenezozo uh, ah, akuimbire foni kayazika kanyimbo kaku TNM kaja amapanga mm. ngati kaklipi kape baka Akuti munthu anaimbilidwa Eh. kumauzidwa kuti ayi pangani pin head kusintha chakuti ati kumamveka ngati nyimbo ya TNM pansi pansi. anazitenga kuti Anazitenga kuti. ndi akonko it's either maybe munthu munthu ameneyo anachosedwa ntchito kapena anapanga mwina anapanga resign anazisiya Mm, koma ndi ozitsata. Koma ozitsata. Nkhani yokuti okubera motero munthu ozitsata. kapena amagwira ntchito konko ndiye basi angokhala munthu oyipa that is why ndikuona kuti no okubawo ali m- malevulo malevulo you understand now zinthu ngati zizi zikachitika eni ake amene ama- a- ku- kaya zachitika mabanki banki yanji azitha kubwera ngati alandira chidandaulo pakanema ngati panopa a- munthu akayimba foni izi izi izi Nzaboza. zaboza chifukwa zimaonongatu now munthu ngati anamchosa 1.5 million inapita is a customer lost akhoza peza zoti waganiza zonena kuti no I think zokasiya ndalama ku banki ndisiye zikhoza kumapanga anthu kuti azingopanga azingosunga ndalama mnyumba izi zomwe tikumanena kuti i- i- i- i- transaction ikhala yotani idzikhala yovuta tizituluka pena ndimaona ngati kuti anthu amaona kuti "Ah, nanga nditenge kandalama ndipitise ku Mibawa ayi ayi bwana tingo ti- ti- titumiza mafoni momwemo koma anotenga ngati umene umafuna uthamange mavenda ngati aberedwa ndi abena thamange thamange aone kuti apange uthenga upite patali zimene zizi zithe komanso anzathu akuchitetezo Eh, sitikudziwa kuti kodi inu ma- ma- muka- mwalandira mauthenga amenewa akuchita Mumachita bwanji bwanji. Muma- mumayenera kuti mupange bwanji mumaponda moyenera kupondamo Mumaponda moyenera kupondamo. Enaake mumadziwitsa kapena amangowapatsa pepani anthu amadandaula mlanduwu?
Ineyo ndinamverapo mlandu uh, wa cashgate mm. omwe uh, makosana ena ama ama ama ama ama amazengedwa milandu imeneyi mm, mm. anayipanga trace foni kuchokera ku Mulanje mm -hmm. kuti munthu foni yoyamba anayimbira pakuti foni ina anakaimbira kwakuti anazera Zimatheka ku Zomba zimenezo. atafika ku Zomba anazera pakuti we need, we need the system imene yakuti anthu ngati achitidwa chipongwe azitha kupangidwa trace kuti kuti munthu amene foni imene imayimbidwa koma timaona anali ngati ali kuti. kumalo kuno tili pa easy pamilandu ngati imeneyi zimakhala ngati tili pa easy pang'ono koma kupita makati Kunja tisungapange tizimezi. mwina maka mwa lipoti ndalama zathu taberedwayo eti adanena ine the moment i call you ndangokuyimbira iweyo foni nje imakhala yapanga register mu system mm. kuti iwe ndi ine tayankhulana for the for the sake of maybe privacy si zinthu zoti amangomvera wina aliyese komano for the sake of investigation mm. zimatha kutuluka zituluke zimene zija mm. zifufuzidwe koma kumalo kuno kukuoneka ngati kuti tili pa easy basi kugona mwina easy ndi chizungu mm. koma tikugonabe mm. nde tiyenera kuti tidzuke kuti zikukhala bwanji mm-hmm. there's no way anthu mpaka angamadandaule kuberedwa choncho zinthu zikungopitirira kuchitika mm. ndipo zikuchitika daily Ndinayimbirako ineyo personally ku ujeni company ya ujeni ya ndisayitchule koma ya, ya network zitachitika kwa mkulu wina wake akuti zimene zizi tiku- tikugwira ntchito tikuyesetsa chifukwa anthu ake ndi ambiri achuluka komanso kafukufuku akuoneka kuti anthu ena amene akumachitika akuma- anthu ena ndi oti mwina ah, amangidwa kale akumachi- akumapangira ku prison Ndati, this information mukundiuza ineyo mutuluke mm. mutuluke muyankhule ku mtundu wa Malawi mm. kuti ifeyo kafukufuku wathu tili apa tili apa tili apa mm. anthu akukhulupiri- aku- aku- aku- akukhulupirireni chifukwa anthu ife timadalirana eh? timasunga ndalama ku Airtel Money TNM Mpamba ku banki chani timatenganso ndalama kudzera njira zosiyanasiyana timatumizanso ndalama kudzera njira zosiyanasiyana Because now it's like we, we're connected ndi technology panopa akuyenera atiganizireso anthufe kuti they are dealing with people si nde kuti ndalama imapezeka mophweka anthu akuvutikira pa Malawi panopa ndalama yavuta ili paminga kukaipeza ndalamayo ndekuti iweyo umakhala kuti wakalikakalika anthu akuvutika kupeza ndalama nde all of a sudden munthu basi kungomukhiya kumukhiya 1.5 million ndi galimoto kamene tikhale tikuzama kukambirana nkhani imeneyi ndithu ndi nkhani yoti yavuta zikuchitika daily ena kumake kuti ayi ee mwana wanu kuno akuti ali mchipatala hey, ah. kenaka munthu ambere ndalama zosakhala bwino kodi amalawi tisukusule tidzuke tidziwe komanso mwina anthu amanetiweki amabankiwa tikuona kuti mwazizira mm. simukuchita kwakukulu kuti mthandize amalawi kuwapatsa ma information osiyanasiyana komanso mwa inuyo kugwira ntchito ndi apolisi kumathana ndi anthu ngati amenewa kuti zimezi zilekeke. Tanena kale kuti tizame pa nkhani imeneyi koma apa tilowe m'chigawo cha a. kupitirira ndi programu ya dzuwa lawala chigawo chimati arts fashion and culture ndili ku sunnyside park sunnyside park mu mzinda wa blantyre kuno Ndikufuna ndicheze ndi msungwana wina amene amakhala ku Manyowe. Tasankha malo ano chifukwa ndi malo abwino kwambiri malingana ndi zomwe iye amachita. Ticheze naye timve luso limeneli linayamba bwanji, nanga likulowera kuti. Dzina langa Abel Zulanga. Takhalani pomwepo.

contortionism ndiye kuti chani ah kufewa kwambiri anthu amazitcholatchola ndithu thupi lawo kufewa modabwitsa ndithu una una unaphunzira kuti luso limeneli ndinaphunzira ndekha
phunzira wekha eyetu ndekha ukutanthauza chani basi zimangotheka kundibwerera maganizo kuti nditayesera chikhoza kutheka kuyesera kuona zikutheka nde zinazo tikuphunzira pano pa ma social media mokuti tikapita pa youtube pa instagram kumaona kuti ah kodi zinthu zija ndizi I want- I nkumaphunzira want- ndikufuna ndimvesese Mm. kunena kuti ah, lusoli kuti litumphuke uzindikire kuti ine ndikumazitchola Mm. what really happened atsikana amaziwika ndi jingo Eh. ah, fly chani chani kaya ndi mpira Mm. zimayamba uli wang'ono Mm. izinso unayamba uli wang'ono inde komano ndinkangopanga show for fun mwana sindimaziwaso zoti ndi zichani nde timangopanga choncho komano kuti ndiziwike mmaziwa yathu ija asikana kucheza ndi ndi mzanga wina ake amene tinayamba kucheza kuyambira tili standard 5 ndithu mamuli bridget brown nde tsiku limene tasinthasintha tati tijambulane kalekaletu imeneyo ayi chaka chatha chomwechi kuti ndiyambe kuziwika Mm. chaka chatha tikujambulana ndi a bridget brown taponya pa facebook tinaona anthu akuiona kuti zasangalatsa ma negative comments oti timangowapanga ignore komano anthu ena taona kuti zasangalatsa pamene naona kuti ah, ofunika ndikankhire chisogolo ndithu eyetu moti iweyo uli ndi mafupa Eh, amene ndakhalirawa kala wakokaa ndi chinofu chokhachokha chimene Ayi, kumazipindira amene ndikumayendera aja ndithu kuchokera nthawi yomwe unalipanga discover lusoli kufikira panopa Mm. likuyenda bwanji lusoli likuyenda bwino pali zinthu zimene poti zasiyana ndinayamba last year ndi panopa ndikuona kuti zikusintha kufika ku- kukhala ngati kuti increased Mhm. eh, zikuchitika bwino ndithu. umakhala ndi maseti onena kuti ife tili ndapangaponso mabagi kuti ukhulupirire timapanga bridge Eh. eh nde umakhalanso ndi chochita kuti ndifuna ndipange chingerengere ndifuna ndipange bridge ndifuna ndipange chani eyetu Mhm. timayesera ndithu ngati pano pa mabalances sinapeze zimabagi timapanga kalekale acha tinkazitenga naona so unazapanga stretching bwinobwino Eh, ndithu timakhala ndi maseti ngati amenewo apa lero ndifuna ndipange stretching ifeyo kwambiri lero ndifuna ndipange msana ifeyo kwambiri lero ndifuna ndipange za mabalance balances eyetu chabwino sumamva kuwawa kuwawa ukamapanga kumamveka kuti "Ah, ndazipweteka pena pake kupwetekako kumakhala kuti ngozi basi eti ngati mene amakhalira anthu a acrobatic aja imakhala kuti ngozi komano kuwawa konde sikumakhala kodesa nkhawa kuti mpakana mukandipeza ndi ukwinzi kapena kuti ndikumwa panado ayi kumakhala kuwawa kake ngati stretching ina yake imene sinayitengebe apapa amati chinese split yambalimbali kwambiri chonchija Osati- yambalimbali yambalimbali kwambiri okay chonchi. iwe unapanga yachonchi ine napanga ndiye pali yachonchi. yachonchi sinayifike ijayo nena imeneyo soti ndikuyeserera iko pang'ono yotere ija imene ija imawawa ndithu nde zimachitotenga nthawi olo chaka chimene kuti mpakana majoints a umuumuwa ndithu afewe ifike pamenepo nde kupweteka kumakhalapo koma sikuti kumakhala kupweteka kuti mpakana kuchipatala ayi okay koma kupweteka ndikunena kuti kwa iweyo kwa ineyo ndikumene kunena kuti soti mpaka kuchipatala koma ineyo kuti ndingoyamba leroli Ibwera ambulance ili. mupweteka ngati mukufuna kuti zinthu zizingotheka tsiku lomwelo kwa ife sizinangotheka tsiku limodzi timayamba pang'ono pang'ono okay Eh. Ra- okay tinene kuti mwamaliza masewero maso pano pa- Ayi. wakamba za stretching iyi komano u- u- kwatsalabe mtunda wina kuti upange kwatsalabe kamtunda kena tikamaona mu ma south african got talent timaziwa zoti apapa tu apapa sitingakapange represent malawi kwenikweni ndeyi Okupa- panopa panopa su- sindingakutumize kaye ya ngati dziko kwina kuti pitani ine sindinazimve kuti ndafikapo Mhm. pali zinthu zingapo zimene ndikuyenera kuti ndifike pomwepo nde ndikhozadi kuzithemba kuti apa ine ndikhoza kupita ndiye kulota patalitu Eh, patali kumalo faife apa patali timaona ngati tu basi tu iweyo ndiye wamalizirapo ayi izi ndizochepa chikhala kuti tinali ndi nthawi tinakakuonesani zonse ndithu ati zonse okay ah, kumakhala matraining Mm. eh, ah, umakhala nayo nthawi imene wati yonena kuti uzipanga ndifuna ndikhale nthawi kuti ndipange training Mm. ndipange training chakuti Mm. ndipange training chakuti zimatheka zimatheka ndimakhala nayo ndithu kodi suli pa sukuluso eh, sukuluyo ilipo komano time management tu basi eh, kugawa kuti upange izi Mm. upange izi eh. okay monga ngati kuzuka mmawa kwambiri kupangiratu nanga chimene kukutentheramu amafika masana awa ndiye tipanga practice mmawa kwambiri Mm. ndi usiku chifukwa tu apapa ndikapirirapo eh, tapirira Eh, ndithu kupanga apapa eh. ndikupirira okay ukufuna um, anthu akufuna iwe akupeze Mm. uh, ndi luso limene lili Mm. afuna kulipira eh?
kundipeza kwake kwakuti ndikawachitire zisuzozo Eh, iye koma tiyambirire mwina anthu okupeza kuti ndifuna ndiphunzire Ko- kulibetu ine sinamvepo kuti kuli, kuli, kuli kochi wa contortion- contortionism Contortionism. kaya mwina atafuna kuti afuna aphunzire iweyo alipo makochi kochi wa contortionism kumalawi kuno Mm, wa contortionism.
sinamveko akufuna munthu aku- aphunzire luso limene lili Mm.
angatani Ah, akhoza kundipeza ndithu ngati afuna personal training kundipeza Mhm. kuzandipeza ndiye kuti pafunika andilipire basi Mm. komano poti panopa sitinasegule sikulu yo malo sitinapeze bwinobwino nde sitinayambe kwenikweni Mhm. etu
kuti uphunzire ungafunike chani kukonzeka kwake apart from kukhala ndi ndalama Mm. komanso munthu azikonzeka motani zovala za ku gym ma mat Mhm. eh O- ma mat awa ndi o- o- o- opanga o- eh opangira ndi Ogonapo. eh ogonapo asayiwalenso sound ndikumamva ka sound pasipasi ah sound iyo zimatengera ndi makonda makonda ine sound ngati imene ndimayikonda 30 ndimakhala focused pazomwe ukupanga eh okay kupita kumapeto amacheza athu Ah, umafuna utazafikira pati ndifuna kuti usayang'ane angle imodzi koma uyang'ane personal level Mm. komanso ngati malawi ngati dziko Mm. chifukwa luso lili lonse uh, limakhala ndi munthu ulipanga represent kaya am, ampira alipo ena amene amasewera mpira komano umafuna malawi itazafika pati ndiluso limeneli iwenso ngati munthu Mm.
Ndimafuna Malawi itazafika patali. Kaya ndi kuma Olympics I will Mm. represent Malawi ndakhala kuti ndafikapo monga mmene ndanenera. mmene muja. achinatemwa kaya amapangira kunja Eh, osewera mpira Eh, Mhm. ndimafuna nditazapanga ndithu represent Malawi Mhm. and izafike penapake. Ineyo personally I want to be better than where I am today and I should also be training people zinthu zikazakhala kuti zayenda bwino ma training schools ndithu. Mm. Eh,
ndikuthokoze Ah, kuti unabwera koma ndikutheka kunena kuti kalipo kena kamene ufuna uyankhule ndi amalawi Ah, zoyankhula nde sizambiri komano kungowalimbikitsa amalawi kuti mukakhala ndi luso osamangolisiyira pa njira Mm. kupita nalo chisogolo osamayiwalanso kulimbikira sukulu makolo osabwezeresa ana pasi komanso tipewe ma negative comments ife amalawi timakonda kunyozesa oyimba athu osewera mpira athu achina ifeyo pano mutinena kuti ufiti nde ayi kumakhalako ndi ma positive comments okuti dziko lanu lipite pasogolo tathokozatu kwambiri Eh. koma ineyo china ndimaseka chifukwa kuti ndinakuziwa pakanthawi koma luso limene sindimalidziwa Muma- koma muwazibisaso kapenatu ah tsopano mumafuna kuti mukandika mayenda basi ziyenda miyendo ili mwamba iya Kaka- sodi kuyenda sodi kuyenda mindo ili mwamba Mm. komabe munthu ukakhala kuti umaziwana naye Mm. pang'ono pokha ukanatha kunena kuti "Ah, koma akulu inu mumapanga program ya zaluso bwanji osazandipanga interview timangodusana until mpaka ntaona pena pake oh ayi ife tipepese komano confidence isa- inali sanabwere komanso ndiye nsanaonekerepo oh unaibe confidence yonena kuti uyambe kupita kunja uzionesa luso lako nali sanafike ndiye nsanazitengere serious monga mmene ndanenera muja ndayamba chaka chatha Mhm. ndipo kuti ndaonekera ndapapano mwaziwa chabwino Eh, ndathokoza kwambiri Yes, sir. dzina lija felicity

amuna kuvuta kungopereka nambala ya msikana ayi ndine okwatira ndithu usiku usiku Eh, ndadasa de- koma zinthu ngati amene- zimene zimakhazo- zimakhala zovuta sindikunena kuti inuyo musapereke chithandizo chanu yani koma ngati mungafunisise kwambiri mutenge nambala ya ine pano eya ngati mumafuna kufunsira mundifunsire ine pano 0881 494228 ya pa nambala imeneyo Ndiye mundifunse zambiri za msungwana ameneyi. Nkutheka kuti mukhoza kukhala ndi thandizo lonena kuti muthandize mtsikana ameneyi kuchoka pansi pa mtima. E, mwina zinazo achina Facebook uja zikutalikirani. Mundiyankhule nambala imeneyo ndimve thandizo lanu tipange channel kwa mtsikana ameneyi. Luso limeneli lionekere. Nkutheka ndithu kuti anthu adzabwera kunja kuzaona luso limeneli. We call it con- contortionism zachizungu zimenezi. Kwathu kuno kuzitcholatchola. Dzina langa Abel Zulanga ndapita na programu ya dzuwa lawala. maluso amene ali osowa samaonekaoneka kuno kwathu ku malawi komanso ngakhale ife titatenga danga lobweretsa mwina luso ngati limeneli pakanema kuti anthu adziwe anthu ambiri samakhala ndi chidwi ndi maluso atsopano ngati amenewa kwa anzathuko ndi luso lokuti dzakadzaka ife kuno mwina zikubwera kumene komano ifeyo sitimakhala ndi kuthekera koyamikira kapena kupanga appreciate maluso ngati amenewa tidazolera gulu wamkulu chisamba beni basitu Ai, ai, ai, ai, kuchitika ai, ai. function kaya president kaya makampani kaya pa sukulu kungotuluka nya- nyau beni chisamba zomwe zomwezo zomwe Zomwe zomwezo zomwezo. inu ma organizers what are you doing there Mm. because if you are- munthu ngati uli organize eh, upanga organize function eh? be creative kunena kuti kodi i want to do something different koma chokoma anthu akabwera ku function kaya ndi ya ku banki muli ndi zochitika ku banki kwanu kuja mupanga lonchi chakuti chakuti ka- kaya ndi bungwe lakuti kaya la za ulimi kuloncha mbewu yatsopano kuli ma activities amene amaorganiza chinthucho azikhaliza kuti "Ih, abali gulongolo anthu atopesa Ah, kuwe chisamba pafoni. anthu chatopesa Eh. tibwese kuza nyuwani za zomwezo nyuwani zomwezo okay Ah, this girl eti amandikumbutsa ah, ah, ndiku- ndikukhulupirira kuti anzanga ena ndi ena amene anap- anaphunzira buku limeneli we call it looking for a rain god amati ah, the girl with the twisted future lomwe ali- linalembedwa ndi mia couto wa ku mozambique okay analemba kalekale meaning kuti luso ili ndi lakalekale ine ndinalidziwa ndili form 3 nthawi imene ndimawerenga ndili form 3 timawerenga literature timawerenga looking for ujeni looking for a rain god muli ma stories osiyanasiyana mmene muli ma stories osiyanasiyana story imeneyi the girl with the twisted future amakamba nkhani imeneyi ya contortionism is when ndinadziwa kuti ah Kodi kuli luso lomwe limatchedwa contortionism? Alright, okay. Ndi, ndi, ndi, ndi chani luso limeneli ndi lakalekale etu limenelolo ndimaphunzira oh, kodi limatani limatani it means luso ili ndi lakalekale ine ngati ndimawerenga ndili ndili form 3 olemba analilemba kalekale buku limenelo ukamalemba buku sumangolemba kenaka lapita layamba kuliphunzira yayi buku limayenda zakazaka limalemba zakazaka ila lione kale aione aitana mm. it means kuti luso ili ndi lakalekale mm. malawi kunoko lusoli kumene tikulipanga discover hayi ndithu hayi ndithu ndagonera ndithu mtsikana ndagonera hayi ndithu And ineyo munthu woti ndinakana kupereka manambala ndimadziwa si nanga ujeni ndi mtsikana anthu ena amafuna kuti ngati angamuimbire foni osati akufuna kuti amuthandize ya koma basi Eh. Ena ambiri oyipa mtima ndinapereka nambala yanga ine olo andiimbira mzibambo kuti olo mzimayi kuti athandize
unaperekako ndinapereka yanga Eh, Si olo- ana- olo flash ngati mundiimbira ine mukafuna thandizo lina lililonse lipite kwa feleste ulo ulo koma akanakhala kuti wangopereka iyeyo nambala ehe mathandizo mathandizo ndidzakutenge pa shoprite ndidzakutenge ku game panga ujeni kodi kodi umayendetsa galimoto kodi kunyanja unapitako It's not important personal benefits chabwino ineyo ndaorganiza Ih, koma Au, mwaseka.
ayi so ndakumbukira zina nayenso ali ndi mwayi nanenso nawe nayi kaona paya programu yanji nanenso nayirika mwayi kupereka namba yanga pompa iyi akulu nakagona Ma- ma offers Ii, iyayi aziwa makumalayi pulani moto Now. tikakamba mbali za bizinesi zikhala za bizinesi people panopa they are ready kupopa kupanga kupereka offer kwa mkazi chifunafuna akagone naye this is true ndikunenazi. zoona dziko linawola ili dzikoli ayi, koma kuti athandize chabwino ndinu ma organizers ama functions ena ake timaona ife kuti kaya ku- ku- ku Mangochi kukuchitika chani kubwera kubwera woyimba wakuti wakuti wakunja kubwera ndani kubwera ndani include that pangani spice up ka- pangani expose ma talents ena tisamangoona zomwe ake. zomwezo osamangoona zomwe zomwezo pangani expose ma talents ena ake anthu ngati amene awawa okay kumwe timapangirako eh? kunalinso anthu ena amene amapanga zinthu zina kuli ana kunali ana asukulu amawerenga kunali anthu ena amakumanako amapanga zinthu zina very interesting anthu amapezeka zoti no akusiya zomwe kupanga zija kumaonerera kumaonerera Mm, zochititsa chidwi ndiye no you see guys ngati anthu akukhala busy kumamuonera mtsikanayu this is art ndi luso limene lili ndi luso lofuna kuti no mu- tilipange promote kwathu ku Malawi kuno zero pa 10 mm. likanakhala litsiro ku Malawi kuno likanati silima sopo wake sanapezeketu ogesa lili litsiro litsirotu Eh. zimadabwisa abena Eh. ngoni zimadabwisa koma luso ndi limeneli you can see kunena kuti no ili ndi luso kunena kuti munthu kuzitchola ngati kumene kokosiko olonzi bambo sungazitchole eh sungazitchole ine what about this kuti munamufunsa kapena kuti thupi silimawawa anazolowera Eyi. Ana, panopa ana ena kuti amakhala very interested kuti azipanga ati ngati imeneyo yoti azizitcholatchola azitcholatchola Eyi. koma nawo ana kuti akwanirise apange zimenezo pakufunika ena akalowererepo
zofunikira tili ndi maunduna athu ambirimbiri amene amatha akhoza kuona kuti kodi tingathandize bwanji Mm, zofunikira
bwanji Zandi- zandikwana zabwino Zandiwa. programu yake ndi ya Dzuwa Lawala pakanema wa Mibawa tili pamtsetse omaliza mtunda omaliza kani mtsetse kani mtunda koma ndithu tatsala pang'ono kuti yaife tikhale tikutsika posachedwa apa kwangula eh, zimakoma zimasangalatsa umakhala nanu umadziwa kuti mmene mumati mumwa phala eh phala sitimadya

nanenso ndadyapo kwambiri phala eh koma limakhala lozizira basi Most of Afika the time. madzimadzi, Eh. eh. anzanga amati mwina chama chammawa muja aphika phala lija Eh, Eh, iwe kuti ena ndiko- adya ija ine mwina ndikuti pofika kuti ndikwadya phala lija litazizira Eh. tamaka tamaka Koma si- suli tingadabwe kuti ndi madya kuti lozizira malipeza loziziratu adzana tadya kale muli muli yendano Simungadabwe. sitingadabwe sizodabwisa tipitirize programu ya dzuwa lawala tikukamba kuti amalawi tiyeni titsekule maso kani na abale athu kumudzi mwina zamakonozi zinapita pang'ono tiwayimbire kuwauza kuti kodi kwabwera mbava za madigiri ndi ma phd kunjaku zikumaba njira zamakono zamakompyuta na malaputopu ndi mafoni amene exactly zina pano zili ku sukulu mbavazo zikupanga be upgrade njira zina zili ku sukulu kuona kupanga kupeza upgrade njira Eh, zobera zobera you know what ndifuna ndilongosole china chake ndisanaiwale abena the danger yoti ngati anthu simukubwera ndi solution pakamachitika zovuta anthu amapeza solution yawo zimzi ya munthu uja akamugwira yomwe imakhala yolakwika Last week ndinali ku BCL komwe ndinamva ndinamvesedwa kuti munthu waotchedwa wokuba amene amaganizidwa kuti waba waotchedwa zimenezo zimachitika ngati anthu aja sakuthandizidwa community ngati munthu wagwidwa wapita ku polisi two weeks watulukako malamulo athu they are very very sensitive amanena kuti munthu sokuba until proven by the court of, court of law Ineyo it means abena olo iweyo wandipeza nditatenga phone yako ukuyika mthumba ndikundigwira ndikukuwa wakuba malamulo akunena kuti ine sine okuba wanimva and ma ineyo eh piliza malamulo enawa mwina tikanatha kuwaunika kuti tingafewese bwanji chifukwa zipeza anthu samamvesatu how do you justify kuti munthu sokuba ngati wamgwira popeza mboni ndiwe wagwirawe nkhani ndime- nkhaninso ina yovuta ndi imene pa nkhani ya kugwirira ana eh, foti ena amanena kuti iyayi eh, anthu omapirira imafumira kujaje foti otati akumpeza kugwirira patchire mwanayo omuti amubwandira okujambula chithunzi zikuchitika amene foti akapanga na khoti kanino tito lako that's very, that's very dangerous zimene zaza anthu ena ake because of their thinking amaona kuti mulandu sindikawina Pali ena ake akuyenda akuyendetsa magalimoto awo they are free chifukwa choti no anapeza loya ochenjera kwambiri mwina nawonso ndi ochenjeranso pakamwa nawonso iwonso chifukwa cha ndalama zawo zinapulumutsa koma analakwa anthu ndithu amadziwa kunena kuti analakwa kundende kuja kuli ena amene anapezeka kundende kuja osati chifukwa kuti analakwa ayi. Mm, koma anakanika kuyankhula I'll give you an anakanika kupeza example. loya ndimamva kuwawa kwambiri abena I'll give you an example of a certain situation mwina tikhala ngati tikutalikisa nkhani koma of a certain situation munthu amene anachitidwa implicate kuti ndi wapezeka ndi chamba pamene sanapeze ndi chamba anangobwera munthu amwene tandiperekezeni kwakuti kwakuti kumtenga munthu ah, te- tengani galimoto yanu kutenga magalimoto awiri wautali ku- ku- ku- ku- kupita dera ili sindilitchula kumalo kumeneko yani kupita kumene kuja kafika kumalo kumene kuja amwene ya tikufuna tigule mpunga ndiye nditengereko mpunga akuchezacheza tanditenge ndipaseni galimoto yanu ndikangopakira mpunga poti mukucheza ndi magayizi apa munthu uja kusala ndi benz munthu uja bwana kutenga kutenga galimoto kukapakira chamba kumene kuja kubwera nayo ayi kubwera mochedwa nanga munthu ukani nthawi ina kuti ndione kuti chimpunga ndotani amwene ampunga mukandisiyira kunyumba ah, m- tiona kuti tipanga bwanji kuchezacheza amwene ndikubwera eh, ndalama izi muyenda mwe- muyenda bwanji munthu anayenda ndi zinthu anamgwira nazo pansewu amgwira pansewu sanamgwira iye Iye uja justification yonena kuti zinthuzi si zake akanalipanga bwa? Eh, Zosamvetsetseka. zosamvetsetseka. Anangopanga implicate. Ndi- What I'm trying to say is anthu akuyenda kunjako ali ndi milandu yoopsa kwambiri yoti anapha anachita zinthu zosiyanasiyana maloya zimenezo amadziwa ngati akuonera kuti they are there a- amapanga defend milandu yoopsa ndipo

Ine anthu akundende ake ine ndacheza nawo ye ena Now- ndimakhala nawo kumandiuza madandaulo awo 60% kundende now you siolakwa see that person munthu uja sanalakwe komano community inamutenga kuti ndiolakwa alipo anthu ena sitikunena kuti sonse ayi community inamutenga kuti munthu uja ndiolakwa ali kundende kuja wakhala komwe kuja waseva anthunso kuti akamulandire ku, ku community kujaso akukamulandiranso ndi moyo onena kuti munthuyi analakwa anali kundende mm, siwabwino moyo wake moyo wake ukukhala moyo wautali wokhala wokhumudwa chifukwa cha anthu ena ake anapanga defend mm. zinthu zolakwika mm. now tibwereni kwa anthu akuti enieniwo analakwawa mm. munthu walakwa wagwidwa kuti kaya anaba mm. munthu uja wapita ku polisi apolisi agwira ntchito yawo yotamandika mm. akapita ku khoti ine ine ndite alipo apolisi amene andiuza kuti amwene ife timagwira ntchito kungompeza 2 3 weeks munthu uja watani Watuluka. kumati koma ifeyo ndi ntchito yomwe tikugwira ndi yotani community imene zimene zijazi jamafeza imaona anthu amaona I tell you if ngati zikuchitika zinthu zochitika za mob justice zija pangani research akuluakulu you find out kuti anthu aja deep down amaona kuti solution sikupezeka munthu amugwira kupita naye two weeks akutulukapo Ah, akuluakulu munthu woti anaba akubaso munthu uja mm. ende akuba ena ndachipongwe amashaina mm.
timatuluka ife yeah. sinkhani tili ndi malaini ife tima ah.
kumene kuja kuife timangopita basi kukangogona ndikubwera mm. kuzadya makobidi anthu akumva kumadera zimenezozo ndi anthu ajakamamva anthu akumva zimenezozo anthu ajakamamva anthu ajakamamva amapeza kuti okay ife tipeza njira yotani yopangira zinthu Mm, si uli Winanso- zabwino iya. winanso waphedwanso kubangwe nthawi pia lero m- mwezi omwe unotu winanso waphedwanso kubangwe ndakhala ndikumvanso kuti winanso waphedwanso kuchani kubisiye komweko zimene zindi zinthu zolakwika tibwere ndi ma solutions olongosoka anthu ngati akupezeka olakwa Amangidwe ndikusanga boma ili likumanga limange Oh, Eh, akuma- likumanga akumanga ndi apolisi si boma oh Eh. angomanga enforce komano apasidwa mphamvu kumasuka pa sinanga kawiri kawiri poti pamakhala zotchingatchinga eh? wapezeka ndi mulandu amangidwe kanalakwa ife tisanabadwe koma ngati pali umboni amumange eh eh Chifukwa akamamangidwa chonchija even anthu akamayenda amaziwa kuti aah at least ndiye kuti mwina mwake chilungamo chilikodi ngati aja ali ndi makobidi koma amanga moyo uzikhala otani moyo uzikhala wabwino ndalama samatipulumutsa anthufe ku machimo kuti anthu ena azikhala chipsinjo it's unfair it's unfair chabwino tikhala tikubwera kudzapseda kudzamaliza program ya dzuwa lawala apa tilowe kaye ku lunzu pang'ono kenaka tikhala tikubwera kudzatsanzika unduna wa zachilengedwe boma la malawi ntho- ah, mbuyomo analengeza kuti aletsa kupanga mapepala a plastic omwe ndi ochuluka kapena kuti micron yake ndi yopitirira makamaka yosapitirira 60 microns mapepala ngati awa ndi ena mwa mapepala amene a unduna wa zachilengedwe analetsa kuletsa kwake ananena kuti mapepala awa akakwiriridwa pansi saola amatha zaka zambirimbiri akuononga chilengedwe dziko la malawi timati chuma chake chili munthaka koma mapepalawa akupangidwabe ngakhale mapepala akupangidwabe Mwina boma kudzera maunduna ena makamaka m'misika komanso matauni ndi m'mizinda anapanga malo otayira zinyalala zosiyanasiyana kuphatikizapo mapepala awa. Malo ano tili ano ndi munsinje muno ndipo nsinjewu wangouma. Sitikudziwa kuti kuumaku ndi chifukwa choti kuchepa kwa mvula kapena madzi amene amachoka munsinje umenewu mwina anali ochepa. Tapezamonso mapepala ambiri omwe mukuona kumbuyoku amene akutayidwa muno ngati bini. Nsinjewu pano Ndi mtsinje umene uli m'mphepete mwenimweni mwa msika wa Lunzu mu mzinda wa Blantyre ndipo mu mtsinjemu tapezamo zinthu zambiri kuphatikizapo mapepala awa ndi zinthu zina monga zinyalala zosiyanasiyana, zitsulo ndi zina zotero. Akutayira muno ngati mu bini. Funso ndi lakuti kodi bini ilipo kapena ayi? Kodi mvula ikabwera n'kudzakokolola zinyalala zimenezi komanso mapepala ngati amenewa, kumene zikupitako zimakapanga chani? Zimakaononga motani? Timafuna timve kuchokera kwa anthu amene amakhala kuno ku Lunzu kuti kodi kutayira zinyalala kuno kutanthauzanji komanso ndi chifukwa chiyani. Mmodzi mwa anthu amene amakhala kuno ku Lunzu tili naye pano achikulire mwaswera bwanji? Taswera kaya inuyo mwaswera bwa? Taswera tikudziweni dzina? Ine Charles Kandiero. A Charles Kandiero mmakhala kuno ku Lunzu mmatani?
Ah, timapanga business business yanji timagulitsa kuyendeka kaokala kena kake ka bench muli mbali mwa msinje umenewu kodi msinje umenewu umatchedwa dzina chani Ah, mtsinje umenewu umatchedwa kuti maoni maoni yeah.
tikuona mukutayiramo zinyalala tsopano mwayamba kutayira zinyalala inu takupezani pambali apo mukugulitsa katundu wanu pamenepo Kusonyeza kuti inu ndi mmodzi mwa anthu amene mumatayira zinyalala muno, ndi chifukwa chiyani mumasankha kutaya zinyalala mu msinje umenewu? Ah, ine nditha kunena motero kuti sindili gulu limene yoti otaya nawo zinyalala munomo komano chifukwa choti ah, ku bini kunali kumtunda ukukuku chifukwa cha ku- kumangidwa kwa msika ya nde anakokola zinyasi zonse nde kukokola kwa zinyasi zimenezozo anthu sanawuzenso kuti bini ino ndi ukuku ayi ni mpake mukuona zinyalala zimene mukuonera mu zonyasa tikuyankhula muno koma tikungopirira mukumveka fungo loyipa kwambiri mumakhala bwanji mukamagulitsa katundu fungo lochokera muno Ah, ndi zoonadi fungo ili ndoti limakhala ah, losamveka bwino kwambiri ndiye popeza ndikusika malo oti tikakhale palibe enieni aukhondo bwinobwino basi timangopirirabe fungo lomwelo lonunkhalo chani eyetu kutayira zinyalala zimenezi zinayamba liti
Ah, zinyalala zimenezi anthu ndikhulupira kuti ino tinayamba kalekale kutayiramo mmene mumu komano chifukwa chakuti bini sanatilozere bwinobwino kuti o bini yanu ndi iti ndi iyi moti kutayira katundu ameneyi kapena zinyalala zimenezi munomo mapepala ngati amenewa kwa inuyo si mulandu komanso palibe yemwe amakufunsani kapena kukalipirani Ah, nditha kunena motero kuti ndikoyamba kutipeza inuyo a Mibawa kuza kuzatiyendera kuzaona zinyasi zimenezizi ya ikanakhala kuti ndi mwina kawiri katatu koti amatiyendera ndiye kuti tikanatha kunena kuti "Ah, ayi amabwera alangizi kuzatiuza kapena khonsolo kuti ukuko komano ndikoyamba kubwera inuyo kuzatiyendera ndikuti mukamasesa munsikamu anthu akamasesa akamasesa munsika umenewu zonse zikupita munsinje umenewu e, akamasesa muli antchito amene analemba khonsolo akamasesa amatayiranso moti amatayira momwemo eyetu mwina aboma kapena akuluakulu akuonera mibawa television komanso program imeneyi mawu anu ngati mmodzi mwa anthu akulunzu muwapempha kuti makamaka pempho lanu kwa iwo lingakhale lotani okay ah, ineyo pempho langa ndingowapemphano aboma komanso alunzu akhanso alunzu sika umenewu akayenera kuti ino akhalepo ndi ukhondo wina wake ati alangize anthu kuti ino zikufunika bini enieni otayira zinyasi ngati zizi atalongosolera anthu kutiuza kuti o, zonse zonyasa mukuyenera kutaya malo awa ndikuona kuti atatero zitha kuchita bwino chabwino ndakuthokozani pitani mukagulitse malonda mwati mupanga malonda anji Ah, timagulisa uh, jigs kamba chani ndi zina zotonchere Eh, zonsezo jigs si chocho icho ma ichi chilipo chimapepala jigs ndiye kuti Yeah. ndi mmodzi mwa iwo nanga mukakatayire kuti ayi ife a bwana sitimatayira amatayira ndi makasitoma ogula akadya basi mapaketi zatayira chabwino Yeah. ayi kapitirizeni kugula- kugulitsa malonda okay ziwani ameneyo ndi mmodzi mwa anthu ochita malonda kuno ku lunzu muno ndi mumtsinje ndithu mtsinje mwenimweni ikanakhala kuti madzi alipo ndiye kuti amadutsa muno chifukwa uku ndi kumtunda ukunso ndi kumtunda timafuna timve kuchokera kwa akuluakulu a mumsika umenewu wa lunzu koma titape- titafika maofesi mwawo tinapeza kuti motseka chifukwa kuli mpungwepungwe kumeneko akusinthana maudindo osiyanasiyana chairman akuti akuchoka afuna abwerepo ena kuli ngati mikangano ndiye sizinatheke chifukwa maofesi awo ndi otseka koma kuno sindinabwere ndekha ndili ndi mzanga abel charles zulanga Ndimafuna kuti timve ndemanga yake ngati mmodzi mwa olemba nkhani kuno ku Malawi komanso pa wailesi ya Mibawa Television. Takhalani pomwepo a timve kuchokera kwa Abel Charles Zulanga. Yes, achimwene.
Abel, mwaswera bwanji?
Ine ndaswera kaya mwaswera bwanji. Mwavutikatu kuyendatu.
Ya, ah, tavutika kuyenda malinga ndi mmene tikuonera malowa ndi ovuta. Ndi Malowa- kuyendanso ah, kwakhala kovuta kwambiri. Pali zitsulotu apa, ndi bwino. Pali zitsulo.
Mwina tisanaone zitsulo za Amini pobwera kuno timamva kukhoma. pamene waimapo Likumveka ukumva phokoso pang'ono, kukhoma mukamva ndithu ko, ko, ko, Eya, kumakhala. akukhoma nde mwina mutole chimodzi mwa chitsulocho ine ndatola jumbo yanga iyi ehe zina mwa zimene Amene anza- ataya a- a- amene anzathu ena amene amakhoma zidebe Mm, ma tinsmith amatero Ehe, ma tinsmith mu- koma mwina abel iwe ndi mmodzi mwa olemba nkhani walembakonso mwina nkhani zokhuza chilengedwe zimene zikuchitika mmenemu zikutanthauzanji pa Okay. chiti- pa chitukuko cha kumalawi komanso mwina chilengedwe chathu cha kumalawi okay choyambirira ndikuonera kuti ukuku kusonyeza kuti ndikupanda dongosolo dongosolo ngati dziko tilibe mwina ndisanapite kumene ndifuna ndikulongosole kuti amini iwe ndi ine kuima panopa talimba mtima tayima panopa chifukwa tikufuna tiauze anthu kuti tiauze story aone a- a- aone kuti chikuchitika ndi chani ndikukayikira ngati malo ngati anowa minister ah, akuziwapo ndikukayikira ngati anthu amene amagwira ntchito ku city akuziwapo eh, ah, ama, mwina amayenda mgalimoto muyawo mumakhala ofewa malo ngati anowa sangabwere chifukwa chani ndi malo onyasa kubwera panopa ndi kufunisisa kuwaonesera kuti chikuchitika kunoko ndi zinthu zake zotani anthu akutayira zinyalala kunoko ah, pena paliponse munomo ndi munsinje ntchito ya nsinje sikutenga zinyalala kukasiya malo ena Kunyanja, yeah. ayi ntchito ya nsinje amafuna muziyenda madzi madzi amene amagwira ntchito zosiyanasiyana koma mtsinje wathu uno ukhoza kuona kuti wadzadza ndi zinyalala zosiyanasiyana ndimakumvetsera bwino kwambiri umacheza ndi mkulu ameneyi akunena kuti mene amamanga msika ah, anangochosa biniyo ndikumangapo msika sanauze kuti azitayira kutiko ukuona chani ukutha kuona kuona kuti no pakubwera chitukuko chabwino kwambiri nsika Akumanga nsika koma mwa. achosaso chinthu chofunikira kwambiri ndi bini chifukwa chani pamalo makamaka malo nsika pamafunika pakhale bini komanso toilet chifukwa malo amene uja ndiopita anthu mimba mukatentha afuna kugwiritsa ntchito toilet komanso akagulisagulisa zinthu zawo zija azitaya patipo zinthu ngati zime- zinthu ziwiri zimene sizimafuna kutani kuziiwala lero tili pano nkhani ya msinje chomwe ndayibwera ine kwambiri pano chonena kuti no tione kuti kuyipa kwa zimenezi ndikotani Eh, ndimafuna zipita kumene kuti kodi zimenezi izi izi pa chilengedwe chathu chamati chuma cha malawi chili mu nthaka kuti zonse zitheke chuma dziko la malawi liyende ndi chuma ndithu imafunika nthaka kulima kodi zimenezi impact yake pa chuma chathu makamaka nthaka yathu kuno ku malawi ndi chotani ndibwera kumeneko koma mwina watenga pepala ndikulandire pepala limene walilongosola bwino kwambiri ndimakumvesera umakamba kuti ndi pepala lomwe silimaola iyayi boma eh, ndi- eh, ndali- yeah, ndaligwira mulongosoka kwambiri koma kuligwira ku ndi mtima onena kuti ndauze anthu boma linalesa zimenezi kuti zisamachitike koma kuti sizichoka ku mozambique ayi product ya kumalawi konkuno zikuchitika kumalawi konkuno anthu akuphwanya malamulo boma lili pompo likutani likuona koyambirira kuipa koyambirira ndi kumenekoko akulesa boma alesa kuti ma thin plastic msamapange ndi oyipa mwina masiku oyambirira kumakhala kaphokoso ndithu kugwira awiri atatu koma pakangopita nthawi izi zikupangidwabe anthu akubwera akumaponya munomo Kumeneko. choyambirira kuipa kwambi mwina kwachiwiri ndi komwe ndifuna ndikuona kuti no, timapanga magesi Mtsinje uno titafufuza kuno akunena kuti umakathira mu Shire. Akathira am- umakathira mu mtsinje wa Lunzu. Akaka ndi ka- kasinje kakang'ono chabe koma kuli mtsinje waukulu wa Lunzu. Yes. Mm. Ndeno madzi akachoka kuno amakathira mu mtsinje wa Lunzu. Lunzu amanyamula amakathira mu Shire. Shire ndi amene mwina amatenga madzi ochuluka kwambiri ama kuchoka kumtunda koseku kumakapanga magesi kutedzani Tikachoka- ku Kapichira ukuziwa zimenezo tikachoka pamene tikapita kumusiko anzathu a EGENCO amapanga magesi amachokera kumenekuko tikakhalakhala iwe ndine timavutika Kune- mwina tikufuna tipange zina zina ntchito za kampani tikukanika kuona kuti magesi akutani Magesi akuvuta. Chavuta ndi chani amanena kuti zinyalala zatani? Zadzadza. Zachinga. Kuipa kwachiwiri ndi kumenekoko. Dziko silingatukuke ngati magesi akukhala operewera. Amene ndikufuna ndibwereze. Dziko silingatukuke ngati magesi anu mukupanga operewera kapena mukupanga osakwanira. Chifukwa chani? Anthu ngati amenewawa tawapanga sideline. tasiya kumbali kuti ndi anthu osafunikira iwowo amaona kuti ife tikapanga ka business tikadya kwathu zikayenda they don't care about the river mkulu uja amakuti amagulisa majigisi za jigisi ndizo zili apopozo ndikuti anthu amugula komanso utayenda munsikamu msikamu ndi mosesa bwino ndithu kusoza kuti akasesasesa zimathira munsinje zikumathira muno kuyipa kwachitatu Awa tikukamba nkhani ya madzi. Madzi omwe iwe ndi ine timamwa aja si ndiye kuti ah, amachokera Si okumba pansi. si okumba pansi iyayi Akutenga mu si nkhani ya shire ma- momwemo wa shire. si nkhani ya mjigo yokhayo iyayi akuchoka mu shire momwemo na ukhoza kuona kuti shire akugwira ntchito zingati shire yemwe akupanga madzi yemwe akumapanga magesi madzi omwe iwe ndine timatani timamwa ndikufuna mabwana ndi madona amene akuonera pano amve kuti kuti madzi amene amamwa amachokera mu Akuchokera shire muno. Mwina mwina sindingagwire koma Eh. Apa ndi ka, kapampa. Eh, ui, mwina kapena ndikanakhala ndagwira glove. Kakanakhala kuti kamayankhula. Kamayankhula. Ndikanafunsa kuti kodi iwe pampa. Pakati pa miyendo yako pa ima pampa. Amini. Eh, Pakati pa miyendo yako pa ima pampa. Kuti iwe pampa ukutani?
No. Koma silingayankhule pampa. Zomwe timamwa zija madzi aja. Mm. Amachokera kutiko? Amachokera kunoko. zinthu zomwe mwina boma likanakhala pansi kuliunikira mm. chomwe chimavuta kwa Malawi kwathu kuno ndimaona ngati kuti anthu ngati amene wawa timatenga ngati anthu osafunikira mm. tikamapanga mwina misonkhano yathu tikapita kumanthu sochi kuja kumapanga misonkhano Tifuna tizipanga madzi, tifuna tizipanga izi. Anthu ngati awawa sitimawapatsa, sitimawatenga ngati anthu ofunikira. Chofunika ndi chani? Ah, boma mwina ti- titenga kuti a city council azigwira ntchito ndi ma chairman. Kunotu kuli ma chairman. Koma kodi amayitana kuti mavuto a munsika mwanu ndi chani? Ine ndikukhulupirira kuti akayitana mavuto awo aka a- akapatsa mavuto akuti akuti, "Ah, komatu pamene munamanga msika paja palibepo bini bini ikufunikira ndi mwina mwachidule ndimafuna ndingofotokoza kuipa kwa zimene zizi sindidziwa ngati undifunsa zowonjezera koma kuipa kwa zimene zizi dziko silingapite pasogolo tikhoza kumakamba zina zonsezo koma ngati tilibe magetsi tilibe madzi olongosoka ndiye kuti dziko silingapite pasogolo ndikukhulupirira kuti kuli maunduna osiyanasiyana unduna wa zachilengedwe maunduna osiyanasiyana akhuza kukhuzidwa ngakhalenso unduna wa zaumoyo chifukwa izi zikupita ma, ah, makomo mwa anthu patsidya pompa pali nyumba imene akulandira mpweya kuchokera muno mwina timati tigwadeko kuti tipemphe komaliza boma oti tichita kugwada ye tipemphe tikanagwada tipemphe gwada kuti kugwadira malawi ndi chigwadi bweretsani bweretsani mabini okwanira msika wa lunzu ndi waukulu kwambiri amene uli pansi pompa tili chigwadire kugwada kumene kuti si ndife anthu opusa koma tifuna tiwaonetsere Umoyo kufunikira wa kuti- Malawi. kuti tili kuno ndikunsinje malo anowa ndionunkha wandimvesesa iti ndioti malo oti mwina pres- mwina ah, president sangabwere kuno koma ali ndi anthu ake amene akuti aziyang'anire kunoko wakamba nkhani yofunikira kwambiri nkhani yonena kuti ukhondo anthu ambiri akhala malo ozungulira malo anowa iyi ndi bini yonena kuti nthawi yonena kuti kwavuta kwambiri ntchentche zimakhala zikutani zikuvuta iwe ndine ndikangochoka panopa Kungokwera mtunda uwo otipeza akugulisapo mango. Kodi ndi angati amene amakwanisa kusuka mango aja mwadongosolo ndi kudya? Mandasi silisuka. Ndi angati amene amatenga ndasi lija ndikulisamala bwino bwino ndi kudya ndi kutipeza kuti adya chinthu cha ukhondo? Anthu akudya kuchochokera munomo. Kodi ma bin ajatu akachitika, akazaza amatenga akataya ku malo Ndiye oyenera. ndikufuna ndiauze unduna umene wa za umoyo umene uwu uganize kunena kuti mankhwala ena amene timagwiritsa ntchito kuchipatala aja ndi otheka kuwapewa ngati atagwira ntchito ndi anthu ena vuto lina ndimaona ndi limene lili maundunawo anagawa koma anthu amenewo ndi amodzi chifukwa chonena kuti no vuto la wina amakampaka munthu wina tikukamba nkhani mwina tikamaka nkhani ya ma industries iwo aja kakhakuti mavuto awo mwina atusa mipweya yoyipa anthunso amadwala impact imapita kuti ko kuchipatala. Now tikufuna tiadandaulire kunena kuti no mavuto ngati amenewawa akuchitika mmalo ambiri amene misika yambiri ya mmalawi muno ili ngati chonchi zimenezizi ngati dziko sitingatukuke pamtunda apa kuno kumsika kulunzu mmanga msika weniweni wolongosoka omwe mwina anthu akumaunyadira koma kuti izi asaziunikira Akhoza kumanga msika kumanyadira komano nkhani ya mavuto ena monga ngati vuto la madzi, vuto la magetsi komanso ngakhale ku umoyo ndi mavuto okhaokhawa. Atithandize. Abelo ndakuthokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ife kugwada akutu sikuti tatopa sitinatope Ah, ndipo pano pakununkha kwambiri koma nanga tipanga bwanji timafuna tipemphe kubomako kunena kuti magetsi omwe akumavutavuta aja zinthu zake zimachokera muno zimaplastic ndi zinazo zitsulo zimachokera muno programu iyi ikupitirira ndipo mibawa television zambiri zikadalipo tangokhalani pomwepo
A President a Dr Lazarus Chakwera masiku akubwerawa akhale akukhazikitsa tsiku la kukonza madera mu dziko lino la Malawi. Ine nkuona kuti ah nchanzeru ndithu. Ena kumati ayi tabera ya ku Tanzania, eh tabera za Magufuli, eh kumabera zinthu zabwino ndi bwino.
exactly Mi, ma, mizinda yathu misika yathu kufunika ikonzedwe.
nde akakhala watuluka akokumana ndi munthu wina wake sitimayembekeza kuti akangomwa fanta akangochezacheza iya umakaberako nzeru zina imene alibe ngati uli kungocheza kuyankhulana pa foni akhoza kuyankhulana eh masiku ano akuti video call eh uli bwanji nzanga uli bwanji nzanga koma kumakakhala kukambirana zinthu zoti zitukule dziko then ndamva kuti ku tanzania nkhani yokonza mizinda si nkhani imakhalapo kamodzi pa mwezi wina uliwonse exactly chomwe chimachitika nchonena kuti president akatuluka choncho kulowerera anthu aja amadziwa kuti "Oh, tikupanga zinthu zolakwika the problem is anthu sakudziwa zoti akupanga zolakwika since ah, mabwana ndi madona they don't care about them ndikamakam'dima chooneka kuti zawo zimenezo a community zawo zimenezo iwo samati okay it's fine Ifenso tizipanga zathu ndigulisa zibwente zanga pano nditayira uko ndimmangamanga panyuzi ndikukataya ukoko sindikusamala mvula ikubwera ikukokolola zonse zija ndi matani angati amene ta- Azinyasi. azinyasi zomwe mvu- m- zimatengedwa ndi mvula Mm, zosakhala bwino kenako Ndinali magesi ku Lunzu. magesi magesi ndinali ku Lunzu Lunzu imene ndikuti ndi madera mbirimbiri upite ku Bangwe Ine I can assure you kuti kwinakulikonse komwe kuli mtsinje kumayi kuno kuti tipiteko ukapeza zoti zimene zikutani zimenezi zikuchitika. chabwino timalize tikumaliza program yathu ndithokoze nonse amene munapanga chisankho chokhala pamenepo Eh, akuonera program imeneyi koma ndithu ndilimbikise ndimaona ngati kawirikawiri tiziyambira kumtunda akuonera kuti no community tikazangoisiya kuti zawo zimenezo ali sazi aziona ndi mmene waimverera sakupanga business ziziyenda bwino mavuto sangazathe tili maudindo amenewa kuti tikonze zinthu ndiye ngati tizingokhala basi kuti ayi osapanga involve anthu ngati aku community e, nzika zenizeni mavuto ngati amenewa sangazathe takamba zambiri program imeneyi koma ndithu iyayi ndikukhulupirira kuti ah, mwatolapo kena kake dzina langa Abel Silanga Ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete kuthokoza Emmanuel Tambala pamakina kuthamangathamanga kuti zonsezi zitheke. Mapologalamu ndi ankhaninkhani tikufunireni tsiku lokoma pezani kweni akanema wa Mibawa pa.